asalamu aleykum bisimila rahman rahim ɛɛ kalanden i y'an selen yan ah merci karamɔgɔ i t'a sigi yan ayi a ka ɲi a n'an tilara an b'a lajɛ bisimila rahman rahim

i jɔ a bɛ fan jumɛn fɔlɔ a filɛ nin ye suran bi saba naaninan kɔnɔna na a ko tɛ muso o muso e de ti jɛgɛ yiran ka di cɛ ma e ti sogo yiran ka d'a ma han fo k'i ta kɛ to tɔbi ye walima kini tɔbi ye ka di cɛ ma aliharamu aliharamu to o bɛ mɔgɔ garijɛgɛ bonya a bɛ mɔgɔ dawula ban a bɛ mɔgɔ nɔrɔ ban i ma nkalon tigɛ fiye karamɔgɔ an ka o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a dɔɔnin fɔ an cɛw yɛrɛ ye kosɛbɛ an bi cɛw nasɔngɔ ti dafa fɛnɛ dɛ aa tiɲɛ yɛrɛ karamɔgɔ caman bɛ du kɔnɔ bi dɛ
nasɔngɔ bi don sow de la nka k'i gosi ji cɛ o kuma Yala.
aa karamɔgɔ ni e tɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ an ye fiyewu wa kan in fɔlɔ voilà voilà an ka taa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɛɛ denmisɛnninw k'aw ka kalan kɛ a ka kalan kɛ kosɛbɛ awɔ ka bangebaaw dubabu ɲini

kana na ka kuma kɛ galo ye sabali dɔɔni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɛnɛya haramuyalen don kosɛbɛ ni cɛ o cɛ k'i y'a kɛ a daminɛna tuguni fɔlɔ a bɛ sɛbɛn i ten kan k'o kun bɔra a la wa a kɛra a la

ite me nayi an ko tute karamɔgɔ awɔ an ko tute awɔ ɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sura tan naaninan kɔnɔna na an seginna ka na an kɔ dɔɔni an ka taa n'a fɔra ko bi an balakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na n ko ko bi ta in sigilen b'o de kan aa a ɲɛfɔlen yɛrɛ da karamɔgɔ toro la ko man ɲi dɛ musow yɛrɛ filɛ nin ye n'a fɔra ko e t'i cɛ bonya e t'i cɛ barika ɲini ni cɛ ko min f'i k'a kɛ de siga t'o la ou bien o don karamɔgɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛnɛ n tɛna kuma kuntagala janya kosɛbɛ fayida tɔ o bɛ bolo kalan de dɔɔnin fɔ jama ye ka dɔɔnin fɔ jama ye t'a la dɛ e sura min fɔra a ma segin kana yɛlɛ kɔnɔ e ko k'e mɔkɛ ye jinɛ minɛ karamɔgɔ an ka ɲɔgɔn bonya dɔɔnin e mɔkɛ kun tɛ foyi la josɔn bolisɔn ko kirikara kɛw kɔ e bi n'i sigi jama ɲɛfɛ ko e mɔkɛ kun ye waliju ye a donna tan a bɔra tan a kuma an tɛ ɲɔgɔn bonya wa ala m'an lebu sa n b'i lebu n'i b'i sigi jama ɲɛfɛ ka kuma dɛ i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna i b'i sigi nkalontigɛ la donna tan a bɔra tan

I ti da Ala la parce que e ka jate ni ɲɔgɔn cɛ bi a bɛ sɔrɔ e muso ma fayida ɲɛnama d'i ma i da don jama yɛrɛ taara